ọ bụrọ nwunye nwa na-ebu nne di na-aya arụ onye na-ebu nne di na-aya arụ wụ nwa ya nwa ya nwaanyị ya bịa kpọrọ nne ya not nwa ya nwoke akpọ ya debere nwunye ya ya na agwa n'ụwa pio a ma na eziokwu nwe ndị ọ ya-agba agba ma ya gbaa ahụ nwaanyị ọbụna eziokwu a gbara agba ịma na i deserve that woman your mother ịmụta gị o nwerọ mgbe nwunye nwa ya-eme nne gị ife nwa ya-emere ya otu a nọkịta nne m yawa arụ ọ mụ nwa na-ebu nne m ma chọrọ ka nwunye nwa bụrụ onye bụ n'alụ m because o nwerọ mgbe nwunye nwanne m nwoke ya-emere m ife m emere my mother maka na ọ ya bu m n'afọ na emesịa mụọ m mana o nwere ezigbo nwunye nwa decide na ọ ya-ebu nne di ya buru nne di ya dosara ya na-elekwa mana dee ọ nọ na-elekwa nne di ya na-aya aya ahụ a na-akọ ya ọnụ na ọ na-emete ya na mama sị na ọ wụrọ ya arụ ụtụtụ na mama sị na o lilọ nri n'efifie na o mere ka ya nwa nọkwa na be di nke ya o mana ịkpọ nne nke ya na-akwa ya afụfụ onye nke ahụ ọ fụzi e debere nne ya na-enekwa nne ya ha na-akọ ya ọnụ na command ya na ọ dụ ka ọ wọba gị anya na mama complain kwa again ha eme ya ife ị na-ata ncha ka ị na-alacha ụmụ nne gwa ha bịa kpọrọ nne ha ọ bụrọ ọrụ gị yes ọ bụrọ ọrụ nwunye nwa mba mba mba mba ọ ọrụ nwa nwaanyị ịkpọrọ nne nne m yawa arụ na ọrụ m ịkpọrọ nne m ọ bụrọ nwunye nwanne m nwoke ya-akpọ nne m nwa ama m ekwedu ka ha kpọrọ Maka mụ nwa ka ọ dụrụ inekwa my mother, not them. Nwerọ onye ga-eme nne m ka mụ nwa. Mana ụfọdụ ụmụ nwaanyị dara iberibe. Nne wo yawa arụ ya kpọrọ nne wo debe be wo na-enekwa nne wo ne nne wo nka. Nwaanyị ka a na-akpọ nwa nwaanyị ine nne ya nka. Ine nne wo nka. achọọ nne gị na afụrọ ya ị sị yes na ị gbana oke ike gị ha buru ya dobara nwunye nwanne ha nwoke nọdụ be di nke ya relax ya jụ na nwaanyị nọ na be di nke ya ya ṅụọ mmiri tọgbọ iko ọ wụ onye chọrọ ibunu except na di gị wụ only child wụrụ only son mana i nwerọ any option to carry ma ọ bụkwanụ na di gị nwere ụmụnne nwaanyị nọcha na be di my sister ebuna onye ọbụla bịa kpọrọ nne n'ihi nwere nne nne nke onye bịa kpọrọ nke o yes yes and any woman ọbụla nne na-aya arụ wee were hapụrụ nwunye nwanne gị nwoke sorry sorry sorry ị madụ ife ị na-eme onwe gị ụbọsị a chọrọ nne gị afụrọ nne gị you regret it you regret it maka na ọ ọrụ nwaanyị ka ọ wụ ine nne ya nka nne gị nọrọ na be gị o nwezi ihe ụmụnne gị ndị nwoke nwere ha na-esendi especially in case unu enwee luck ọ bụ na a mụrụ unu ụmụ nwaanyị ịtọ ma ịbụọ